ọ bụrụ na ọ bụ bebi ka unu ga na-eme unu na-akpọ ịhụnanya unu akpọ otu nwanne bebi gaa n'iru
ụwa anyị nọ kịta bụ ụwa bebi di na-akpọ nwunye ya bebi ebe nwunye na-akpọ di ya bebi
ụmụaka na-akpọkwa onwe ha bebi ọ kwa nke na-ewu nnọọnụ na mkparịta ụka anyị ụbọchị nke taata igbo ndị ọma na-ege anyị ntị nna anyị gobote ụzọ ị nwere ike ịkpọwa m bebi ka m- ka ọ mụ kpọwa gị bebi kpọwa gị bebi ị ga-anabata ya ndewo ugo eze na-asụ igbo Ndewo. igbo ya gaziere anyị Ndewo. tupu m zaa gị ya wụ ajụjụ ka m jụọ gị ọ ga-amasị gị ịkpọ m bebi mụnwa kpọwa gị bebi echi ịgwa m okwu ịkpọ m bebi ugbu a ọ ga-amasị gị sị m ga-akpọnụ gị bebi mbanụ chukwu ajụ ndị ọma na-ege ntị daalụnụ ihe merenụ ugo eze na ajụjụ ị jụrụ m ị ma na ihe na-abịa eh, na aha ụtọ ka onye siri chọọ ọ na-akpọ mana nke wụ eziokwu wụ na ihe na-ebute ụmụ aha ndị a na-awụkwanụ ka esiri bido enyi ihe a na-akpọ mgbe ebidoro enyi hmm. e nwere ofu nwatakịrị nọ be m nwaanyị ka mgbe m nọ n'ụlọ ya ana m ọjị n'akụkụ jide ekwentị ya bebi have you eaten bebi anọdụ m ebe m na-akpọ ya sị ya ọ kwa gị nwoke ka ị na-akpọ bebi ha ka hụtara onwe gị ugbu a dịka ndị na-epụtali ụwa nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa ha kpọwa aha ugbu a ọ maa ha ọnụ e nwee ka ha siri ruo echi ugbu a ị hụ na ọ ga-ara ha ahụ ha ga-akpọwa aha ahụ ha na-akpọ onwe ha oge ha na-eme enyi ihe butere ewu kemgbe ụwa ghara kemgbe nwa agbọghọbịa ọbụla na-emezi na ọ wụ tata ugbu a onye ọbụla na-emezi akpịrị olu jide android phone

oge a na-eme ọyị Mm. ka e bidoro aha a megidezie alụọ di ọ maa ha ọnụ Mm. mana nke wụ eziokwu wụ di na nwunye nwere ugwu ana m ekwu n'ọnọdụ ala igbo enwere ụdịrị aha na-eme akpọkwa na amara na ọ di na nwunye iji maa atụ enwere mgbe ụmụ igbo ọ mụta ọ gbakarịa ndị kụziere ha enwere mgbe junior na-ewi onye ọbụla mụọ nwa junior junior junior i lee anya ugbu a junior adaana ka mmiri gịnị ka junior ji daa ka mmiri nwa okorobịa di bi n'ụlọ dị afọ iri ise 50 years man pụta ugbu a ị na-akpọ ya na-akpọ ya junior ọ ihe ahụ ha jiri daa mmiri e nwere ahụ ihe dịka afọ iri na ise afọ iri abụọ gara aga ezinụlọ a na-enwebeghị junior ezinụlọ ahụ amaghị what's up ha eziokwu amaghị what's up ma taa junior alaala ya wụ bebi na-ewi mana ihe nọ ebe ahụ otu ị nọ ugbu a okwu dị ya n'azụ ana m akpọ gị bebi ị na-akpọ m bebi ụmụ anyị ga na-enwe mmasị ọ kwa bebi ka ha ga na-akpọ anyị maka ọtụtụ aha a na-akpọ n'ezinụlọ wụ ihe nna ihe nna na-akpọ nwunye ya ka ụmụ ya na-akpọkarị ya ụmụ anyị ga na-akpọ anyị bebi ya otu ị nọ ugbu a anyị pụta n'ọha nwa m abịa ịgwa m okwu o nwere ike ọ sị ka ya kpọọ gị ihe di ihe di gị na-akpọ gị ọ sị gị bebi ele otu ọ ga-adị ya ọ bụrụ na ị na-akpọ nwunye gị bebi ekwughị m na ọ dịghị mma ọ bụrụ na ị na-akpọ di gị bebi ekwughị m na ọ dịghị mma mana ihe anyị na-ekwu e nwere aha ga-eme akpọ mgbe ụfọdụ o nwee ihe a na-akpọ disadvantage dịka junior nkwuru n'ọdịnihu maka na otu a m nọ ugbu a Ugobuteụzọ dịka onye ọdịnala obodo kpuwara okpu nwunye m pụta n'ọha echi chọọ ịgwa m okwu dịka onye echichi ọ kpọọ m bebi na bebi ahụ akọkwala okpu ahụ m kpu n'isi ọnụ mana nke bụ eziokwu ka m na-ekwu bebi ahụ akọọla okpu m kpu n'isi ọnụ nna nna anyị ha na-akpọ bebi e nwere aha eji mara ndị Igbo nna anyị onye nwe m nke m di ọma m aha eji mara ndị Igbo nna m onye ị kpọ m bebi anaghị m ekwu ọ wụrụ ị na-akpọ bebi asị m gị kwụsị mana ihe m na-ekwu wụ na e nwere aha ị ga-eme ị ma na ọtụtụ ndị di na nwunye ihe ha na-akpọ di ha n'ime ụlọ ma nwunye ha wụ ihe ha na-akpọ ya n'ezi n'ihi aha ahụ ọ na-akpado ha akpado n'ọnụ e nwere ebe ị ga-eje ebe ndị bi n'ụlọ ndị bi n'ụlọ ugwu nọ na-eme nzukọ obodo ị chọọ ịtakịrị di gị ihe ị sị ya bebi bịakenụ nwanne ihe izi a ga-eme wụ ile anya ma ị kpa feeding bottle n'aka maka o nwere ike mgbe o ji eru eru ele ịchọ ka aga ime top up n'aka ị top ya up mana eziokwu maka ihe na-eme wụ ihe bebi na-eme aha ihe aha na-eso aha onye na-eso ya aha onye na-esi o nwere ike akpọkọta bebi ahụ otu esi nwoke mere kwụzie ka ihe ọ bụ a na-akpọ ya ele otu a ga-esi akpọ gị bebi ị ga-eme ka you must ị ga-erepresent na udo dịrị gị udo dịrị gị onye na-ege m ntị udo dịrị gị
nna anyị ukwu Ugobuteụzọ ndewo daalụ daalụ n'ọmarịcha ndụmọdụ i nyere ya bụ igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụgonu mana ihe ka mkpa wụkwa na a na-eme gịnị na a na-ebi n'udo isi sekpụ ntị isi sekpụ ntị na alụmdi na nwunye wụ ka e biri n'udo ọ bụrụ na ọ bụ bebi ka unu ga na-eme unu na-akpọ ịhụnanya unu akpọ ute nwanne bebi ọrọwa nụ gaa gawa n'iru etu a ma cheta ihe m kwuru ọ wụghị aha ọbụla ka a na-akpọ odogwu n'ọha aha ahụ ị na-agaghị akpọnwu di gị n'ọha ọ dị mfe gbanwee ya ugbu a daalụ nna anyị daalụ nụ ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ga-eweta mkparịta ụka anyị ụbọchị nke tata na njedebe aka m kwa nwanne unu nwaanyị Ugoeze Go kwụ di ya n'azụ Ogechukwu Ifeanyị mmadụ eke. Ugo bute ụzọ nke mbụ n'ala Igbo ugo bute ụzọ ihe ọma emebe ụmụ nnụnụ ndị ọzọ esobe ya n'azụ na-asị nnụnụ ndị ọzọ sonụ m n'azụ na anyị ma ebe anyị na-eje gbam ndewo nna anyị daalụnụ ọ ga-adịkwanụ n'udo oge a n'ụbọchị ọzọ echefukwana ịpịrị anyị aka na like echefukwana ịtụsasị vidio anyị a share our videos comment kedu ihe bụ uche gị di na nwunye ịkpọ onwe ha baby ya bụ ụmụnne m ka emesịanụ ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ